Dia daoibh, a pháistí! How are y'all ar an gCéadaoin seo? Tá an tseachtain ag eitilt arís The week is flying by, you won't feel it now. Nearly there. Nearly there. Inniu an 10ú lá de mhí Meitheamh 2020. Now, inné, léamar faoi, we read about, Wimbledon, which is a comórtas leadóige. an Tour de France, which is comórtas rothaíochta, an Corn an Domhain, which is comórtas mór sacair, agus na Cluichí Oilimpeacha. Ok, and sna Cluichí Oilimpeacha léamar faoi spóirt cosúil le lúthchleasaíocht, which is athletics, snámh, dornálaíocht, which is boxing, em, rámhaíocht, which is rowing, seoltóireacht, which is sailing, remember Annalise Murphy, agus marcaíocht capaill. freisin gleacaíocht which is gymnastics and seo í, there is Simone Biles. Now, inniu, leanfaimid ar aghaidh go dtí leathanach 126 and we have a comhrá anseo. And before we start the comhrá these are just a few phrases we need to watch out for. So, first, an bhfaca tú an, aimsir caite, briathra neamhrialta, Did you see? an bhfaca tú an? So, and then an, an something leathcheannais a bhí ann, nó Cluiche Ceannais na hÉireann or Cluiche Ceannais is a final, Cluiche Ceannais na hÉireann is the All-Ireland final, but An Leath Ceannais, what's leath? Leath is half or semi, so it's the semi-final. Ok? Next one, An raibh an bua ag? We know that bhuaigh is to win, so An raibh an bua ag?

Remember yesterday, inné, so má chríochnaíonn tú or má bhain tú an chéad áit fuair tú or faigheann tú bonn óir you get a gold medal for dara áit you get bonn airgid silver medal and tríú háit is bonn cré-umha which is bronze medal. Then Is something iontach é or í, so iontach is excellent if you see go hiontach on your work táim sásta I'm happy you should be too.

Is dócha, I suppose. Beagán seans means fat chance or little chance, hardly any chance at all. Now, féachaigí ar na boscaí bándearg, pink boxes. We have rás, cluiche, leadóg, we know what all these are, iománaíocht, camógaíocht, peil, rugby, soccer, cispheil, we know what all these are, comórtas,

tusa agus do chuid peile. Ara you and your football, tusa agus do chuid peile. Éist, cleachtadh a dhéanann máistreacht. Listen to me, says Seánie. Cleachtadh a dhéanann máistreacht, practice makes perfect. Ar aon nós, Anyway. an raibh an bua aici? Did she win?
Bhain sí an dara háit. Second place. Rás den scoth a bhí ann.

Bí ag féachaint air an uair seo. Watch it now, will you, this time. Beidh sé ar siúl amárach ar a hocht. Beidh sé, aimsir fháistineach. It will be going on. Beidh sé ar siúl amárach ar a hocht. So, he's looking forward, so he úsáideann sé an aimsir fháistineach.
Cinnte, dearfa. Definitely, a hundred percent.
Tá mé ag tnúth leis. I'm looking forward to it. I can't wait. Tá mé ag tnúth leis. Now, I'm gonna play that once more, guys, without me interrupting, but you should have a good idea of na focail agus na frásaí now, okay? So, let's see if we can. Is, They're down mute. They've said enough. They want laethanta saoire as well. They want their holidays. Seánie agus Daithí are going on strike. No more Irish, Mr Robinson. We want to go home.
Haigh a Sheáin, an bhfaca tú an rás aréir?
Cén rás? Á, a Sheáin, bhí Sarah Ní Chinnéide ag rith sa rás 400 méadar i gCraobh an Domhain. An rás leathcheannais a bhí ann.
Ó, rinne mé dearmad air. Bhí mé ag cleachtadh mo shaorchiceanna.
Tusa agus do chuid peile.
Éist. Cleachtadh a dhéanann máistreacht. Practice makes perfect. Ar aon nós, an raibh an bua aici? Bhain sí an dara háit, rás den scoth a bhí ann. Bhí mé ar cipíní. Tá súil agam go mbeidh an bua aici sa rás ceannais. An bhfuil seans aici, meas tú?
Seans maith, is reathaí iontach í.
Gan dabht.
Bí ag féachaint air an uair seo, beidh sé ar siúl amárach ar a hocht.

something excellent, what is she? She's an excellent what? Uimhir a trí, An bhfaca tú, did you see an cluiche ceannais peile, did you see the football final? D'imir Seán go maith, Seánie played well. Good man, Seánie. Is something iontach é. So what would he be? Yeah. Agus uimhir a ceathair, Bhuaigh bean as Meiriceá an comórtas leadóige. So Bhuaigh bean as Meiriceá, an American woman, bhuaigh sí an comórtas leadóige, she won the tennis tournament.